Ok. Bhuel, tháinig mé ar ais go hÉirinn ceithre bliana ó shin tar éis dhá bhliain ag obair i Rwanda mar oiliúnóir múinteoirí le Voluntary Service Overseas nó VSO mar is fearr aithne air. Le hiar-chomhghleacaithe, chonaic mé gearrghá le haghaidh níos mó áiteanna i ranganna bunscoile, agus teagasc níos fearr a bheith curtha ar fáil so so rug muid Rwandan Children's Project um le roinnt cairde agus mo chlann agus thosaigh muid ag bailiú airgid um le haghaidh scoil nua uh, agus anois tá 216 mhic léinn againn agus um, foireann 11 duine. agus tá trian de na háiteanna sa scoil curtha ar fáil le haghaidh páistí leochaileacha agus dílleachtaí. Sin go hiontach. So tá sibh ag tógáil scoil nua. Sin go hiontach. Sular labhraíonn muid faoi na páistí, an féidir leat a insint dúinn faoi Diza, le do thoil? Sé sin Friends of the Children Association. Is é sin an eagraíocht nó mór-eagraíocht ina n-oibríonn sibh le. féidir leat a insint dúinn faoi le do thoil? Ok. Bhuel, is ea Diza ár n-eagraíocht chomhpháirtíochta áitiúla i Rwanda. Tá siad ag obair le páistí leochaileacha agus dílleachtaí sa cheantar ón genocide i 1994. Agus go deimhin tá ceann de na páistí sin, an C.E.O. anois. So, tháinig an smaoineamh chun an scoil a thógáil ó Diza ar dtús agus tá a lán taithí agus eolas acu agus mar sin is eagraíocht chomhpháirtíochta den scoth iad. Sin go hiontach agus Déarfainn go bhfuil na páistí thar ansin an-sásta leis an obair atá á dhéanamh agaibh, an bhfuil? Ceapaim, ceapaim go bhfuil, yeah. Bhuel, like, like an nóiméad a siúlann tú isteach sa scoil, like, tá, tá atmaisféar maith ann. Is féidir leat, leat a feiceáil gur, gur bhaineann na páistí agus na múinteoirí taitneamh as a chéile. Agus anois tá scoil iontach acu le ranganna geal is glan agus tá clós súgartha agus a lán spás oscailte acu. I Rwanda imíonn an chuid is mó de na mhic léinn bunscoile roimh an deireadh ach in ainneoin sin Tá gach uile páiste fós ag staidéar in ár scoil. Sin go hiontach, yeah. An féidir leat beagáinín eolas a insint dúinn faoi Rwanda le do thoil, like conas atá cúrsaí go ginearálta sa tír agus go deimhin an bhfuil mórán nó a lán dóchas sa tír inniu Go ginearálta, ó thaobh feabhsú eacnamaíoch de, sláinte, oideachas agus a leithéid. Ok, bhuel, bhuel, is tír an-bheag í Ruanda, mar chomh mór, déarfainn, le Cúige na Mumhan. Agus, agus chuireann sé Cill Airne nó áit éigin mar sin i gcuimhne dom. Is ea Ruanda, sea Ruanda, tír le a lán cnoic agus tá tá lochanna agus gleanntáin áille ann. Um agus gan dabht tá a lán dul chun cinn um déanta acu um i sláinte, oideachas um agus rialú um agus rud atá an-tábhachtach um is tír an-sábháilte é uh fiche bliain tar éis an genocide uafásach. Um. So, is tír forásach é i roinnt bealaí. Tá sé faoi láthair an tír amháin sa domhan ina bhfuil mná an chuid is mó de na teachtaí dáile. Ach ar an taobh eile, níl aon saoirse polaitiúil agus tá postanna an-deacair a fháil. An bhfuil, tá sé, bhuel, tá sé fíor chun a rá go bhfuil sibh ag brath go mór, tá sibh, an Rwanda Children's Project ag, agus daoibhse, ag brath go mór ar oibrithe deonacha agus ar tabhartais carthanachta ón bpobal in Éirinn, an bhfuil? Mm, sin é. Táimid go léir ag obair leis an RCP in Éirinn in ár am saor agus ag an deireadh seachtaine. Eagraíonn daoine ócáid chun airgead a bhailiú, mar shampla tráth na gceist agus maidin caife, agus tá an taobh riaracháin ann freisin, an chuntasaíocht, na meáin sóisialta agus mar sin de, agus tá roinnt daoine iontacha ag obair linn. Hmm, tá 'fhios agam. Tá 'fhios agam go dhéanann daoine le VSO an obair, daoine iarbhaill agus baill reatha. Agus leis sin, tá ócáid tiomscaithe airgid agaibh ar an Aoine seo, ceapaim, nach bhfuil? Mar fhocal scoir, go dtí go labhraíonn muid arís, an féidir leat na sonraí a thabhairt amach dár éisteoirí ar an seans go mbeidh cuid agaibh acu sásta dul ann, b'fhéidir, nó chun tacú libh i slí éigin eile? OK, bhuel ar dtús, you know, téigh go dtí ár suíomh idirlín, www.thercp.org, chun níos mó eolais eolas a fháil faoi ár gcuid obair agus is féidir airgead a thabhairt ar líne más mian leat. Agus tá tá éileamh againn. do mhúinteoirí bunscoile go háirithe agus déan teagmháil liom ar eric at rcp ponc org agus beidh mé an-sásta le cloisteáil uait. Agus mar a dúirt tú, tá Dé hAoine seo chugainn, beidh ceolchoirm againn sa Village ar Shráid Loch Garman in aice le Whelan's. In aice le céard? In aice le Whelan's ar Shráid Loch Garman. Sin go hiontach. Agus tá sé sin, cén t-am atá sé sin ar siúl? Tosóidh an ceol ar a hocht a chlog agus tá ticéidí ar fáil le cúig déag euro agus tá fáilte roimh gach duine agus. Beidh sé, beidh sé ócáid den scoth. Ó, ok, ar, sin go hiontach, agus más mian le héisteoirí Raidió na Life dul ann chun ticéid a cheannach nó chun cabhrú libh i slí éigin eile is é an bealach chun dul ná chun dul go dtí an suíomh idirlíon www.ecrcp.org nó agus tá leathanach Facebook agaibh freisin, an bhfuil? Tá, tá leathanach againn, yeah. Ó, sin go hiontach, so is é sin na sonraí teagmhála.